Мис мы адыгэр нэхъ зыхэтауэ, нэхъ дауэ зэрыжысӏэнур, мис уэри жыпӏащ ар зауэ зыбжанэ хощыж жыпӏэри, Урыс япон зауэ жыхуиӏэр псалъэм папщӏэ. Иджы абы щыгъуэм баштекъузи щыӏакъым сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ. А япон зауэм кӏуэнухэр, мис а Кабардинский полк жыхуаӏэр щызэхуашэсым щыгъуэ сотнер, баштекъузи щыӏакъым, ауэ Щхьэ кӏуэн хуей хъуауэ пӏэрэ мис а къэбэрдей адыгэр? Японым нэс игъащӏэм ялъэгъуакъым зиӏысыр ящӏэкъым, узэзэуэнури пщӏэкъым. Хьэ укӏуэн хуей хъуа абы теухуауэ мис мы тхылъым? Щӏэкӏуэн хуей хъуа щхьэусыгъуэм теухуауэ зыгуэр документ къыхэщрэ тхылъым?
Абы, абы ехьэлӏа мыбы итщ, ар щӏыбура? Мы зымытӏу итщ, ар ӏыхьэшхуэу мыбы итщи щэ? А баштекъузэ щыӏакъым жыхуэпӏэм Нэгъуэщӏ зыгуэру уеплъ мэхъу, баштекъузэкӏэ щыӏэщ абы. Текъузэкӏэхэр зэщхькъым. Баштекъузэкӏэ зэщхькъым, да. Абы пащтыхьым и цӏэкӏэ, пащтыхьым и щӏыхькӏэ, абы ехьэлӏа ӏуэху зехьэкӏэхэм теухуауэ пщӏэ къытхуищӏа, ди дзыхь къыдигъэза, мыпхуэдэу щӏэ зауэм дыкӏуэну жаӏэу апхуэдэу зэрыщытыр.
Аращи, Ар жыӏэкӏэ иӏэщ уэ сэ абы. богъэукӏытэри, Жыӏэкӏэ богъэукӏытэ. иӏэщ, а, укӏытэ, укӏытэм шынэри щӏыгъужу щӏэ? Иджы ар дагъуэрэ, а уэркъ лъагэхэм щӏэ я къалэну щыта ар? Пащтыхьым зауэ нэгъуэщӏ къэрал гуэрым кърищӏылӏэмэ е ирищӏылӏу щытмэ, абы и ӏуэхум ӏэмал имыӏэу хэтын хуейуэ. Абы офицер жыхуэтӏэхэм, нэгъуэщӏхэм абыхэм улахуэ кърату щыта абы щхьэ. Зыми зы абыхэм мис иджы доброволец жыхуэтӏэм ещхьу зрагъэтхыу, абы нэмыщӏкӏэ шы къыдэптмэ, уанэ къыдэптмэ, улахуэ сыткӏэ зыкъытщӏэбгъакъуэу щытмэ, зэуакӏуэм дэри дыкӏуэнущ, пащтыхьым и напэр тхъумэжыну, сыту жаӏэу апхуэди щыӏащ. Ар а зэманым къыщекӏуэкӏа ӏуэхухэм фӏыуэ ухэплъу щытмэ, хыболъагъуэ абы абы зауэм фӏэфӏу кӏуэи щыӏэщ абы.
Зэуэн И зыфӏэфӏ ӏуэху щыӏэщ. пхигъэкӏыну, итӏу абы и гъащӏэр нэхъ теухуауэ щӏэ, лӏыгъэ щигъэлъэгъуэну, нэгъуэщӏу къинэмыщӏу лӏыхъужьыгъэ сыт щигъэлъэгъуэну, абы ирипсэуну, абы дунейм иритетыну, ирилъэгэну, ирипэгэну, апхуэдэхэри щыӏэщ. Ауэ лъэпкъыр къапщту щытмэ, Нэхъыбэр къапщту щытмэ, зауэм сыкӏуэн жиӏу щӏэ, абы къыщекӏуэкӏыр абы ещӏэ, укъэкӏуэжынкӏэ мыхъуну зэрыщытри ещӏэ. Ахуэдэу тегушхуэу сэ сыкӏуащэрэт жызыӏэн щыӏэу сэ сщӏэркъым, ику иту къапщту щытмэ. Ауэ нетӏэ жыпӏамкӏэ згъэзэжынщи, а баштекъузэ зэрыщыӏэм шэч хэлъкъым.